lero pa 28 oktoba 2024 ndikufuna ine ngati purezidenti wa anthu osauka oyamba muno m'malawi ndiyambe ndi chenjezo kupita kwa munthu wina amene last week atapezeredwa kuti ndi iyeyo amene ali behind a fake facebook account akupitirirabe kumalankhula kumacheza ndi anthu pa facebook ngati ineyo ndikufuna ndikuwuzeni kuti achimwene kunja kungade motani kumacha utabisala motani utapanga zolakwika motani umazapezereredwa siku lina ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti achimwene mukapitiriza kumapangabe zimene mukupangazi siku lina kuzacha ndipo ndizakupezani ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti pa zimene zonse mukupanga inenso ndine munthu ndimafika potopa ndikukuziwani bwinobwino kumene mukuchokera pakwanu ndikuziwapo ku zomba kwa namasalima chimene chiti chikuchitikire siku lina usazandifunse ndafuna ndingokupasa warning yomaliza kunena kuti wayambanonso pano kumatenga nambala yanga ukachezacheza ndi anthu aja nde akakufunsa kuti kodi tingalankhulane pa foni kapena pa whatsapp ndiyeno ukumatenga nambala yanga ndikuwapasa anthu aja amalawi ndalandira mafoni ochuluka wikendi imeneyi kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti apasidwa nambala yanga kudzera pa facebook ndipo amakambirana enawo ati amakambirana nawo za ngozi ya ndege mmene inagwera kuti iyeyo boni kalindoyo wa pa facebook yo ali ndi umboni wonse mmene chilima anafera Komanso wina anandiyimbira kunena kuti ati amakambirana naye Boni Kalindoyo zokongozana ndalama. Komanso anandiyimbirapo munthu wina kunena kuti iyeyo Boni Kalindoyo ali ndi ma connections a ku NEEF. Ndafuna ndingopereka warning kwa inu a Malawi kunena kuti ine ndilibe Facebook account ngakhale munthuyo akukupatsani nambala yanga tsopano kusiya nambala yake imene inaululidwa last week munthu ameneyoyo ndi wa feki ndi chigoba koma lilipo siku lina limene ndizamupeze komanso lilipo siku limene likubwera limene choipacho chizamupeze ndipo usazandifunse chimene chizakuchitikirecho usazabwere pakhomo panga chifukwa ndizakhala kuti pamenepopo ndaoloka red line ndadusa red line ndipo palibenso kubwerera Chenjezo langa lachiwiri likupita kwa wamkulu woyang'anira zisankho muno m'Malawi komanso wamkulu wa National Registration Bureau. Ndikufuna ndikuchenjezeni inu akuluakulu awiri kunena kuti ngati zisankho za 2025 zizakhale zisankho zosakhala bwino, zisankho zowonongeka, ndiye kuti mwawononga ndi inuyo. Ndafuna ndikuwuzeni kuti Amalawi will put their anger on you. Amalawi azakwiya nanu kwambiri if you are not making your house in order anzanu ena mbuyomu apangisapo zisankho koma sanapangisepo zisankho za manyaka zisankho zimene zili ndi chikhalidwe chovunda ngati mmene mukupangira inuyo ineyonso ndafuna ndikupaseni chenjezo kunena kuti akhoti analamula wiki yatha lachisanu kunena kuti aliyense sopano akalembese ndipo ndikupempheni a malawi kunena kuti akuti aliyense akalembese makamaka amene inu mulibe chanzika mupite mukalembese malo omweyo pamene pali wa meki ko koma zomvesa chisoni kunena kuti anthu onse amene apita kukalembesa uh, khoti litalamula weekend akumayankhidwa kunena kuti zimenezo ndi zakukhoti ife sizikutikhuza a ife tikudikira mabwana athu a ife zimenezozo sizikutikhuza sitinalandire ripoti lina lililonse a musatinyase nazo ife machini athu sanatiuze kuti tizilemba anthu chanzika iyi ndi nkhani yomvesa chisoni komanso kuderera khoti khoti litalamula kunena kuti anthu azikalembesa malo omwewo chanzika malo omwewonso azikalowa mukaundula wa chisankho chimene chikubwera akuluakulu awiri wa ku meki komanso wa ku nrb auza anthu awo malo molembesera monse kunena kuti azikana zimenezi imeneyi ndi contempt of court ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti for the first time ine ngati nzika ya ziko linoyo ndikalandiranso mafoni ena wiki inoyo kuti mukukana imene ili wiki yomaliza ineyonso ndipita ku khoti ngati nzika ndipita ku khoti ndikasume for contempt ndipo maumboni alipo mwachisanzo kwa mposa ku- kwa mposa uko ku machinga kumeneko anthu akukanidwa ah, kuti alembese cha, chanzika kunena kuti mukudikira mabwana anu zimenezo ife sizikutikhuza zimenezo nzaku za ku za ku khoti kumulanje malo osiyanasiyana kumangochi malo osiyanasiyana kumachinga liwonde chimodzimodzi kubalaka malo ambirimbiri anthu akukanidwa kuti alembese chanzika chifukwa chonena kuti ati akudikirira mabwana awo kumpoto chimodzimodzi pena ndi paja pa lupaso pamene pabedwa zi, zi, uh, zipangizo zonse za meki pa komanso za nrb zabedwa apolisi ali pompo ichichi ndi, ndizo, ndi chinthu chomvetsa chisoni and pena kumafunsa kuti kodi zisankho za 2025 ziliko kapena kulibe chifukwatu ngati zisankho zi kulibe kunali bwino kungonena the way you are handling these uh, affairs ndizodabwisa kwambiri for the first time in malawi kunena kuti kodi zisankho zimenezi zikuyenda bwanji zili ndi a lot of irregularities a lot of grey areas ndiye kumafunsa nkumati kodi zisankhozi ziliko kapena kulibe the way mmene mukupangira leaves a lot to be desired so musanyase amalawi musatinyase kuti tizivutika muziko la umphawi ndi kale ziko limene lili ndi mavuto ndi kale ndiye muzitivutisanso inuyo ngati musakudziwa mwina mudziwe kunena kuti amalawi sakukufunani ndiye musazikakamizire pa amalawipo chifukwa amalawi sakukufunani pangani zothekera kuti mupangise chisankho cha free and fair if you are not doing it malawians will come for you izizi tikuchiteni warn ndipo sitikukunyengereraninso iyayi ineyo ngati mu- ine ngati ineyo ine ndiye sindimaopa iyayi kaya ati muli ndi anthu ena ake amene mwatumiza ku mcp okupha anthu ndiye ndimadabwa kuti kodi anthuwo samandipeza ine bwanji ndi uchisiru weniweni inu achipani cha mcp kuti lero li muzikabweretsa terror muno mmalawi nthawi imeneyo idapita kale kuti muzikabweretsa muno terror muno omwe muli democracy izi zachitika kwa msundwe dzulo ndi msewu wochokera ku kasungu kuyika ma road block at this hour at this in this era kumakayika ma road block kumatchinga anthu ma road block amayenera aziikidwa ndi apolisi kapena army koma lero inu akuluakulu a mcp mukulola anyamata anu mutawapatsa ma 2000 kumayika ma road block kumamenya anthu kodi funso ndilonena kuti kodi aliyense atati ayambe wa chigawo chakumpoto kuyika road block achigawo chakumwera kuyika ma road block achigawo chaku eastern region kuyika ma road block kodi inu a mcp mukapanga kampeni kumwera mukapanga kampeni ku eastern region mukapanga kampeni ku mpoto ndi uchisiru weniweni kumaona anthu ovala masuti awo omatchedwa kuti ati madokota achakuti chakuti amadigiri yawo koma mitu yawo mulibemo kanthu kena kalikonse ndikufuna ndikuwuzeni inu a mcp kuti analipo anzanu anzanu amphamvu o- zochuluka zoopsa koma anatha onse anamwalira ena awonso tikunena panopa ndi osauka kwambiri tsopano musakhale blinded ndi ndalama zokuba kuti muzigwiritsa ntchito achinyamata molakwika izi zachitika kwa msundwe izi ndi zomvetsa chisoni mu dziko la democracy sinnayembekezere kuti lero lilero mmene tsiku lilili kapena nyengo ilili mudziko munomo wina ake angawauze achinyamata kuti kayikeni ma road block muwatchinge awa a dpp akamapita ku msonkhano muziwamenya ndipo ah, i don't know i don't know kuti kodi chikuchitika chi ndi chani ndikupempheni inu a opposition muziyenda okonzeka kwina kulikonse chifukwa awawa sakufuna za ulemu ndipo iwowatu asamaone ngati eh, mudziko munomu omenya ndi iwo okhawo kapena kuti anyamata awo ndiye omenya alikotu anthu omenya amangokupatsani ulemu koma aliyense atati aziyamba kumenya iyi ndi imene imatchedwa kuti civil war mukamva kuti mayiko ena kunayambika nkhondo nkhondo imayambika because of this system chikhalidwe chopusa kwambiri cha anthu a ku mcp ndithu minista ndi minista kuyamba kuyenda kuchokera ku salima ku ntchisi ku ku mchinji ndi kumawuza anthu kuti osalola kuti kunoko a, M- a, a, a opposition azidzapangako misonkhano kumawuza ngakhale ma ta ma azibusa minister a full minister that is completely nonsense and ineyo sinayembekezere kuti you are such type of a man kuti mungamakapange zimenezozo mmene iwe ulili minister iweyo ukuziziwa pali iwepo ukuziziwa iweyo unali ndani iweyo kale lijalo kwa vumbwe uko unali ndani lero mmene wabaiba ndalama ndiye ukufuna uzi- uzibweresa terror ndipo achakwera mukupusisidwa kwambiri ngati kuli kuli president amene akupusisidwa kwambiri ndi ma ministers ndiye ndi chakwera amene akumamunamiza kumanena kuti zonse zili bwino bwana ndipo 2025 tikuwina akukunamizani kwambiri muzatutumuka pansi panupo padyedwadyedwa ndi chiswe siku lina muzakhuvukiramo mukazakhuvukiramo ndi pamene muzadziwe kuti amapusisidwa ndi uchisiru ndi kusa- ndi kusakhwima nzeru mu dziko la demokrase ndi kumakapanga khalidwe limene lachitika ah, ku- kwa msundwe ndikuthokozeni inuyo a dpp you are so brave munakagudumulapo munakawumbuza zimenezo ndiye zofunikirazo kuwawumbuza olo kuwapha kumene chifukwa akanakhala anzawo akananena kuti akuchita incite violence there is no way mu constitution ya dziko lino mu- mmene ikuyendera wina ake ndikumakauza anthu kunena kuti tiyeni mukachite mount roadblock ndikumakayikapo nsalu za chipani what type of madness is that bon kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. tiyeni tonse mmamawa uno ah, tizikonzekera chifukwa aja amatchedwa akweni a Patricia Kaliati akupita lero ku khoti wina apange manyazi leroli amene ali wa utm amene ali wa opposition ukuyenera uzuke lero kupita kukapereka support ku khoti chifukwa zikhoza kuoneka ngati zimenezija ndi za patricia kaliati koma ndikuwuzeni kunena kuti that, that is our war that is your war they are coming for you they want to kill this democracy choncho ndikupempheni amalawi tiyeni tonse ku khoti masana uno pamene patricia kaliati akumutengera ku khoti enough is enough